anthu avutika ndi njala 5 years lero akuwanyengera ndi ndalama kuti avotere satana chimwendo banda akuti anthu avotere chakwera kuti apitirize chitukuko ndiye timafunsa kodi jairosi anayamba anapanga chitukuko ngati akutsutsa ationetse zimene wapanga osati umangobwebweta zopanda ntchito akuluakulu amalawi tikati tizivota january nthawi ya njala yofuna fetereza bwezi anthu ambiri akuvota mwa nzeru koma aboma amasankha nthawi yokhuta podziwa kuti ena amayiwa mwachangu ndikutana pano akopeka ndi 50000 ngati kuti azilandira pa mwezi uliwonse ndalama za misonkho pulezidenti akuthera kaunjika pajatu anawa ndi usiwa ndiye akuyesera kuzitolera kugula zovala za chinyamata tipereke chenjezo kwa makolo amene mwatengeka ndi 500,000 musamale kwambiri uyu ndi belezebulu amataya chipangano alliance ndi chilima inatha kuchikangawa analonjeza malawi fetereza wotchipa lero ngakhale manifesto sakukamba za 4000 ndi kanthu ndiye pa nkhani ya half million chakwera adzatuma anyamata azikwanje ndi kupha makanda amenewo zidzakhala ngati momuja anachitira ndi chilima akulu akale amati ali dere nkulinga utayenda naye mcp tayenda nayo tikuidziwa atatenga loni kwa sidik mia anamupha ndikunamizira covid Profesa Bingu wa Mutharika amayankhula mawu mulole ntchito za manja anga zindichitire umboni. Leronso timafuna timuuze Chimwendo Banda chitukuko sayimbira maseche. Anthu m'dziko amaona okha mmene umoyo ukuyendera osapita pa msonkhano ndikumatiuza kuti chuma chikuyenda bwino manyumbamu tikugona ndi njala tione kuti manyumbamu zikuyenda bwanji zikayenda bwino economy is good ngati sizikuyenda bwino usataye nthawi iwe chimwendo banda kupita pa msonkhano ndikumatiuza kuti chuma chikuyenda bwino kodi ndalama zikupezeka akapita kunsika akukwanisa kugula katundu zimenezo ndi zimene zikufunika osati kunyamula anthu malole ndikumakakamiza kuti azikuwa boma ndi lomweli amalawi akudziwa mmene dziko layendera zaka 5 they don't need clarification from anyone taona kuchikwawa pulezidenti akumema anthu asamvere zimene ena akulankhula kuti walephera kuyendetsa dziko akuti wamanga matekiniko koleji mayunivesite komanso zipatala ndiye timafunsa ationetse kumene wamanga zipatala zimenezi anatiuza kuti ayi phalombe district hospital ndinamanga ndekha chitukuko cha profesa cancer center kulilongo anamanga ndi profesa mutharika matekiniko college a profesa akuchita kilemu kuti ndi ake akuyesa sitikudziwa komanso chodabwisa kwambiri maulendo onse akuyenda woyenda ku lilongwe mzimba chikwawa mangochi sakufotokoza mmene adzachitire pothana ndi kukwera kwa katundu akulota 3 million jobs 2020 amateronso 1 million job this and that adayamba kulamulira anthu 600,000 anachotsedwa ntchito kupita ku blantyre anasamutsa makampani dzanadzana lomwena anali ku mangochi walephera kufotokoza kumene kunapita 24 billion ya nsewu wa makanjira galu amene anapita ku saudi arabia kutenga mafumu a ndodo ku mangochi atafika kumeneko aluya anawapatsa ndalama 24 billion akamangire nsewu dzanadzana lomweli anali ku mangochi sanafotokoze kuti 24 billion inayenda bwanji m'malo mwake akuwuza ayawo kumeneko mukandivotere iwe anthu amadya chitedze zaka 5 mapasipoti kuvuta akavotere mantha anali ndi ulendo ku mzimba ananyamula anthu malole kuchokera kuno ndikupita ku mzimba akuti campaign manifesto this and that atafika kumpoto amachita kilemu za chitukuko cha madzi akuti wayika madzi aukhondo mabanja 100,000 akusangalala akuyesa sitikudziwa kuti chitukuko chimenechi ndi cha profesa ngakhale atupele muluzi anatiuza 2020 za munthu amene akuyesa madzi amenewo